Monga kutsegulira msonkhano, abusawa angondipatsa mwayi kuti atsegulireni ndeno ndiwerenga lemba limodzi. Luka chapter 13 verse 10 Luka chapter 13 verse 10 Ndipo anali kuphunzitsa m'sunagoge mwina tsiku la Sabata, ndipo mkazi anali nayo mzimu wakumdwalitsa zaka khumi ndi zisanu ndi zitatu. nakhala opeteka, ndipo analibe mphamvu konse yakuweramuka. Ndipo Yesu, mmene anamuona, anamuitana, nanena naye, Mkaziwe, wamasulidwa kukudwala kwako. Ndipo anaika manja ake pa iye, ndipo pomwepo anaongoledwa, nalemekeza Mulungu. Tipemphere. Mukhale nafe mwa Mzimu wanu Woyera mmene tikugawana mawu anu madzulo ano, mu dzina la mwana wanu Yesu Ambuye wathu. Amen. Ndinu angati mudaona munthu wopeteka? amene mudaona munthu wopeteka wakuti amayenda motere, munthu ngowongoka chonchi, komano chifukwa cha matenda a msana ndiye amachita chonchi, ndiye kuti uwu ndi mutu uwu, wopeteka chonchi, ndiye mayi uyuyu. Zaka zimeneno adakhala akudwala amayenda oti chonchi. Apongozi anga adatayika zaka ziwiri zapitazo anali opeteka chifukwa cha matenda a msana. Akamayenda ndiye amayenda opeteka chonchi. Nsanawu udapeteka chifukwa cha matenda a nsana ndiye akafuna kuweramuka ndiye kuti akhale ngati akuyenda akuyenda kenaka nkudzati chilili basi koma kumayenda basi ino ndithu amayati chonchi kuchita kuwerama chonchi ndeno akuti mayiyu adadwala zaka zambiri mayiyu adali ndi chilakolako chakuti achire. Alipo anthu, tilipo anthu timati tikamadwala mwina tikayesa chipatala cholipira, mwina tipita cha boma, mwina tikapeza mankhwala achikuda ochita kutemera n'kukutemeratemera. Ndiye mupeza kuti pena zikuoneka ngati zikuti zigwire, pena choncho, zosiyanasiyana. Mayiyu adali ndi mwayi opita n'kukaona awa n'kupita uku kuti alandire thandizo monga mmene munthu amachitira. Komano dzidalephereka, dzidalephereka. Ndiyeno tsiku ili linali tsiku la Sabata, mayiyu adapezeka kumene Ambuye Yesu adaali. Ndiyeno mmene adamuyang'ana. Kulipo kuyang'ana kwina kongoyang'ana kuti, Eee, taonani amayiwa adapeteka, taonani. Komano kuyang'ana kwa Ambuye Yesu sikunali kotero iyayi. Kunali kopyola pamenepopo chifukwa adamuona nkuona kuti munthuyu ali ndi vuto. Ambuye Yesu amadziwa kuti uyu ali ndi vuto. Usadafotokoze Usadalankhule, usadayende, usadachite kena kalikonse, ngakhale usadanyamuke kunyumba kwako kubwera ku Msonkhano wa Misasa, Yesu amakhala atadziwa kale kuti amayi awo akhala panyumba pawowo ali ndi vuto. Vuto lake ndi ili, dere inuyo ndi ineyo tabwera ndi vuto. Amayiwa vutolo adapita nalo kutchalitchi. Ntakuuzani, anthu onse achilema kaya adapunduka mwendowu ndiye akamapita kutchalitchi ndiye mupeza kuti akuyenda basino choncho ndiye chilemacho amapita nacho mpaka kutchalitchi zilipo zilema zina zake zimapita nawo kutchalitchi zosiyanasiyana zilema chilema china nchakungolankhula bodza chimapita nawo kutchalitchi iweyo ukapita kutchalitchi chilemacho chimakutsatira chifukwa nchako Ukakhala ndi vuto lina lililonse lokhudza tchimo, chimenecho n'chilema. Umapita nacho mpaka kutchalitchi n'kukakhala nacho pampando, wakhala chonchi. Angelo n'kumadziwa, mzimu n'kumadziwa kuti awawa akhala apawa ali ndi chilema ichichi. Ambuye Yesu adadziwa kuti amayiwa ngopeteka. Tadikirani, mutamvetsera, ndipo. Akuti ndipo anali kuphunzitsa m'sunagoge mwina tsiku la Sabata, ndipo mkazi anali nawo mzimu wakumdwalitsa zaka khumi ndi zisanu ndi zitatu 18 years. Mutayang'ana kunoko ndiye kuti mayiyu adafika poti wakula kwambiri, komano akamayenda ndeno ena amafika poti kumagwira dzanjali kumbuyoku. Kuteko nkufuna kuthandizidwa. Wagwira dzanja kumbuyoku, mwina atenga manja onsewa nkupiringidza kumbuyoku, basino nkumayenda chonchi. Wopeteka. Adapeteka chifukwa cha matenda. Matendawa adapeta amayiwa ndiye adafunika kuti akumane ndi wowongola. mmene tawerengeramu ati Yesu adangowaitana mayiwa ndiyeno anakhala wopeteka analibe mphamvu konse yakuweramuka ndipo Yesu mmene anamuona anamuyitana nanena naye mkaziwe wamasulidwa ndiye mutaona ichichi mayi uja ali poti choncho Ali poti choncho Ambuye Yesu chimene amachita ndiye wena amafuula aja akhungu aja akhungu aja kapena akhate ndiye amafuula Yesu mwana wa Davide mutichitire chifundo koma uyu sadafuule iyayi uyuyu sadafuule komano Ambuye Yesu ndiye adachita kumuitana kuti tabwerani pano. Tabwerani pano, ntakuuzani china chake ichi. Amene atabwere pano, kaya abwera yekha, kaya waitanidwa ndi wina, kaya zikhala zotani, akangoyerekeza kubwera mu msasa muno, nachita monga mmene maiyu adachitira, chilemacho chichoka. chichoka ndiye mmene adamuitana ndiye akuti adabwera yendo yendo kulipo kuyenda kwina kwake kwakuti mupeza kuti akakhala kuti adalumala miyendoyi adalumala ndiye amayenda ndi manjawa nkumakwekwerere kwekwerere kwekwe- kwekwerere kwekwerere kwekwerere ndiye tsopano uyuyu adapita kwa ambuye yesuko ali opeteka chomwecho kufikira yesu akuti mayiwe kudwala kwako waongoledwa Ndiye mayiyu basi mmene adatiromo amvekere kuti wongo-wongo-wongo-wongo, waongoka. Ndiye adalemekeza Mulungu, nalemekeza Mulungu, Mulungu wandichitira chifundo, Mulungu wandithandiza, wandichiritsa, wandichitira monga mmeneno kunali kofunikira. Ndiyeno pamene paja mpamene mayiyu adayambanso moyo wina watsopano. Moyo wake watsopano wotani? Womenda choti chonchi. monga mmene ena onse akuyendera basino akuyenda mayiyu chifukwa amasilira mumadziwa kuti wakhungu mukakumana ndi wakhungu amakudziwani komano simungathe sangathe kukuonani ai akamalankhula mwadzuka ayi tadzuka kaya inu ayi tadzuka zikomo kwambiri amasilira nzangayo akundiona koma ine ndilibe mwai womuona iyayi ndiye akangochiritsidwa basino amakhala okondwa kwambiri maiyo adakondwera kwambiri. Adakondwera kwambiri ndi chifukwa chilema chake chimene chimamvutitsa chachoka. Ntakuuzani ichichi, pali zilema zakuthupi ndiye pali zilema zakuuzimu zimene anthufe tili nazo zakuti wina sadziwa kuti awa ali ndi chilema ndi ichichi. Wena chilema chawo ndi khalidwe loipa. Tangoti khalidwe loipa, sitinanene kuti nchiyani iyayi koma kungoti khalidwe loipa. kapena ndibwere pafupi ponena kuti wena chilema chawo ndi makhalidwe oyipa amene iwowa amadziwa kuti makhalidwe awawa amene ndimachita awa ngolakwika chimenecho nchilema alipo anthu olalata chimenecho nchilema alipo anthu akuba chimenecho nchilema ndi zilemazo kuti zichoke. Bere kuyambira madzulo ano, mawa mkucha mpakana Ambuye akatitsogolera pokafika la Sabata. Amene atabwere sinu nokhatu iyayi, awawa ali mchilema, awawa ali mchilema, awawa ali mchilema, inenso ndili mchilema, inu muli ndi zilema zosiyanasiyana. zimenezo kuti zichoke zilemazo. Pakufunika timuuze Yesu, vuto langa ndi ili, vuto langa ndi ili. Nthawi zina zake Ambuye Yesu aja akhate aja anka- ankachita ni- o- a- a- o- akhungu anka inu Yesu mwana wa Davide mutichitire chifundo. Ndiye ophunzira ya shishish eh, eh, eh, shishish Eh, khala chete khalani chete mukusokosera takhalani chete ndiye aja leo yeye mwayo tundu omwe Yesu mwana wa Davide ndiye Yesu adaima jega Nda- taitanani atabwera kuno lero A- a- akuitanani ta wina asakuletseni chimene chimachitika ndi ichi tikafika pa msonkhano wa misasa ndiyeno umakhala ndi chilakolako chakuti ine ndimati ichi chokha ichi ulendo uno ayi ndithu andipempherere Ndi abusawa akadandipempherera ichi ichi ichi chanditopetsa Ah, simukumva chimene ndikutanthauza ndikutanthauza kuti i- wekha koma ichi ichi ichi chanditopetsa Eh, ayi nga achitiona ngati iyi ayi Eh, eh, iyi ayi basino koma kanyamata kena kake uko ku Sharp Valley uko kubirira kadati ndatopa apa palibe kuchitira mwina ndidzakuuzani mawa kapena nkucha apapa sindingathe kuchitira mwina ndatopa ndi chilema ichi kanyamata ka 11 years ndatopa ndi chilema ichi ndiye chimene adachita mnyamatayu ndiye kubwera poyera poyera poyera ndiye basino padali ah, ah, abusa amene amalalikira ndiye panali ah, samalalikira ndi abusa amalalikira ndi munthu wamayi mrs lwemba akazi wa abusa a lwemba amene amalalikira ndiye basino ana ndiye adawuza kuti ineyo chilema changa amayi ndi ichi chi anthu mpaka kuti eh, eh, eh, eh, eh, eh. ine nditachimva chifukwa amene ndinkabatiza anthu pamenepo ndinali ine nditachimva akuti chani ati mwanayu chilema chake ndi ichichi kuti akufuna kuti abatizidwe ali eh mwana wang'onong'onoyu ali ndi chilema ichi ali eh, ndithu chimenechi tokutaka njira Ine ndakana kuti, mm ine sindimbatiza ayi, uyuyu ngosafunika kubatizidwa iyayi mm. Ndiye Dr. Kanjira kuti, abusa tikuuzani, mwanayu ngwachilema, ali nchilema ngofunika abatizidwe. Mungombatiza kenaka tikufotokozerani bwino. ndiye kenaka basi ine ndambatiza ndiye mawa kapena mkuja ndidzakufotokozerani tsatane tsatane koma mugwire pakuti ngati muli ndi chilema simungathe kukalowa mu fumu wakumwamba sindingathe kukalowa mu fumu wakumwamba ndingotsiriza ndi lemba ili angakhale ndinanena kuti ndiwerenga lemba limodzi komano m'maganizomu mukubweranso lemba ilili limene akunena kuti momwemo ndikuwerenga petro woyamba chapter 3 verse 7 Momwemo amuna inu, momwemo ndikuwerenga Petro wa, wa chiwiri chapter 3 verse 14 momwemo okondedwa, popeza muyembekezera izi, chitani changu kuti mupezeke ndi Iye mumtendere, opanda banga ndi opanda chilema. Popeza mukuyembekezera izi, ziti? Tikuyembekezera Mfumu ya mafumu, pameneponso sinditsindika, Tinenanso tsiku linake pa msonkhano pompano, komano mumvetsere ichichi, popeza mukuyembekezera ichi. Izi ziti, chiti? Dziko likuyembekezera china chake chachikulu kwambiri, ndi anthu amene akuyembekezera chimenecho, Baibulo likuti, akhale opanda chilema. Kaya inu chanu nchiti kaya? Kaya ife zathu nziti zilemazo kaya? Momwemo, okondedwa, popeza muyembekezera izi, chitani changu kuti mupezeke ndi Iye mu mtendere, opanda banga ndi opanda chilema. Zilema. Mayi uja anali ndi chilema, Yesu adamuchiritsa. Ife ti ndi zilema, koma nzosachiritsidwa iyayi. Chilema chimavuta kuti achiritse, andi palibe munthu amene angati achichiritse chilema. Aa. mm Munthu akati ngopunduka miyendo basi adzafa ali opunduka miyendo choncho, mpaka kukamuyika ndithu opunduka miyendo choncho. Komano zilema zauzimu Yesu ali wokonzeka kuti angathe ife kutichiritsa. Tiyeni titere potseka kuti inuyo inuyo muli ndi chiyani chimene mwabwera nacho, chimene tabwera nacho pa msonkhano pano. chimene ndi chilema chofunika kuti Yesu aku aku akuchizeni akuchizeni tsiku lina tsiku lina tsiku lina ah, abusa wake zomwe tsiku lina ndidali uko kumatale ku msonkhano wa misasa ku msonkhano wa misasa ndiye tsopano ku msonkhano wa misasaku ndiye ndimalalikira tsiku la sabata ndikulalikira ndikulalikira ndiye ba- kenaka ndiye ndayitanira anthu ndiye anthu adabwera kutsogolo adabwera adabwera adabwera basi no kenaka ndiye nkuwapempherera pempherera pempherera basi anthu aja apita ndiye ta tafika pakuti tatuluka ndiye ine ndidakakhala pampando pampando ndiye ndakhala pampando Pa- panja pafupi ndi msasa ndangokhala pampando basiro ndiye ndidaona ti- tatsikana tiwiri toti chonchi tiwiri tiwiri chochonchi misinkhu yake tiwiri ndiye tsopano poyambirira apa sindidadziwe kuti anawa akufuna ine komano adabwera ngati apo kenaka nkumaseka ndiye kenaka nkumachita manyazi basi kapita basi kabweranso ndi koma kenaka kadalimba mtima kadalimba mtima ndiye ine kuti, oh kuti anawa akufuna ineti ndikuti mmene ndati tabwera basi ndiye kadalimba mtima ndiye kadabwera kakang'onotu kamtsikana basi kadafika poti yonchipa ndiye ndikuti bwanji ndiye akuti abusa anthu aja anabwera kutsogolo Ine sindabwere, ineyo ndili ndi vuto, ndimafuna mundipempherere, ndidagwa mphwawi. Mwana wamng'ono, kamwana kakang'ono, kakanjipiti kopanda ndi mkhalidwe. Ndiye ndidati tafotokoza vutolo, ndiye adafotokoza lokhudzanakhudzana ndi ufiti-fiti ivi choncho. Ndiye ndidati, okay, tabwera apo basi, ndiye nkumpempherera, nkumpempherera. basi no kenaka ndikutipita ndiyeno 2 o'clock ndiye ndidalengeza ku mpingo wonse kuti akuluakulunu ena simudabwere kutsogolo koma takaonani aka kaka kanandipeza apopo mayi ake anali pompotu mayi ake anali pompo ngati muli ndi khalidwe lina lofunika kuti likonzeke lisiyidwe, chimene muti muchite, muuzeni Mwamuna wa Mtanda ali wokonzeka kukuchotserani, ali wokonzeka kutichotsera. Ambuye akhale nafe madzulo ano, chifundo chake. Amen. Amen.
Tate wathu wokonda, ndinu Yesu Khristu, Mpulumutsi wathu, muli kumwamba. Tifuna tikuthokozeni madzulo ano pomwe mwalankhula nafe pamene kapolo wanu mwamutuma kuti akatilankhule kupyolera mwa mzimu wanu. Mbuye, dzina lanu lilemekezeke. Tikupemphera Yehova kuti no mawu awa asangopitirira koma akatithangate ifeyo kuti mmene tafika mumsasa muno mavuto amene tabwera nawo inu yesu mukatikonze monga mudamukonza mayi uja amene anali wopeteka ifenso ndife wopeteka matenda osiyanasiyana mulungu wakumwamba mukatichize pochoka pa msasa pano tikachoke titachiritsidwa matenda wathu mukadalitse amayi ndi abambo anyamata ndi atsikana amene afika komanso kwa ena amene akuyembekeza kufika malo ano, muwafulumizitse kufika. Tikubalalika nthawi ino pamene tikupitako. Yehova, muyende nafe, mukagone nafe, mukatifukatire kufika nanso mawa tikafikenso malo pompano. Mu dzina la Ambuye athu Yesu Khristu tapemphera, amen.